Aw ni yantuma n tɔgɔ aliw jamu ye dunbo ye bi walanda bɛ kuma nunafɔli de kan nunafɔli mankan o mankan bɛ bɔ i nun fɛ i mana mankan o mankan fɔ min bɛ bɔ i nun fɛ a bɛ fɔ o de ma ko nunafɔli consonne de nasalisation o bɛ kɛ ni siginiden min ye o ye siginiden ne

an ko ko dafalenw ye les voyelles ye français la a ɛ e i o ɔ u a ale ni ne n'olu farala ɲɔgɔn kan a bɛ mankan min di o ye an de i bɛ a fɔ ka tila ka ne fara o la ne bɛ kalan i n'a fɔ a ni o ye an ye i b'a i bɛ a fɔ fo a mankan ka bɔ i nun fɛ o la a bɛ fɔ ko a ni ne n'olu farala ɲɔgɔn kan a bɛ an mankan de di an o la sisan se ani an o bɛ kalan san san san walima san ɔ

nka bamanankan na yɛlɛmali tɛ don a la an ka taa a fɛ tuguni e ani ne o bɛ kalan en en en nka tubabukan na a bɛ kalan an de bamanankan na en se ani en o ye sen ye de ani en den denba tɛ dɛ denba jala ɛ ani ne ɛn bɛ ani bɛnkɛ cɛncɛn fɛn i bɛ ninnu fɔ ni nunafɔli b'a la i bɛ a fɔ fo a mankan ka bɔ i nun fɛ fo i nun k'a dɔn ko i kumana i ne in dingɛ finfin bin finfin o ye charbon de ye o ani ne ɔn tɛ dɛ tubabukan na ɔn don nka bamanankan na a bɛ kalan on de on i n'a fɔ bulon don français la nin bɛ kalan dɔn de nka bamanankan na don bidon bidon o ye jumɛn ye bidon tɛ dɛ bidon don bidon o ye jeudi de jeudi walima alamisa o de ye bi don ye alamisa bawo bamananw fɛ yen don bɛ daminɛ jeudi de la walima alamisa ɔ ani ne o bɛ kalan ɔn de kɔlɔn jɔn jɔnkɛ dɔn walima dɔn dɔnniya dɔnkɛla u ani ne o bɛ kalan un de un kun kuntigi walima kuntigi n'an ye samani kɛ kuntigi walima kuntigi dunbo dunboya n y'a fɔ cogoya min na bamanankan na ni ne tugulen don be la walima pe la a tɛ yɛlɛma a bɛ to a nɔ la dunbo ayiwa aw k'aw janto walima i janto ninnu dɔw kalan cogo bamanankan na ani tubabukan na u tɛ kelen ye a y'a fɔ cogoya min na ninnu dɔw kalan cogo bamanankan na ani tubabukan na u tɛ kelen ye bamanankan ni tubabukan a ni ne bɛɛ kalan cogo ye kelen o ye an ye nka bamanan tubabukan na nin bɛ kalan an de nka bamanankan na a bɛ kalan e de e e ɛ nin bɛ kalan in de in tɛ nin bɛ kalan nka a tɛ kalan o de fɔra nin bɛ kalan un de nka tubabukan na nin bɛ kalan e de bamanankan na nin bɛ kalan un de a fɔra ko ko aw k'aw janto o fɔ cogo la ani a kalan cogo la dafataw ne ale ni dafataw nbe nbe nbili ne ni ce o bɛ kalan nci nci ye mun ye bamanankan na den fɔlɔ wele ko den cɛman fɔlɔ wele ko nci nka ni muso don o ye nyele ncɔgɔn ne nde ndolen ndalen ne ni je nje ne ni ke nka mɛ nkalon awɔ nkalon nkalon ne ni pe npogotigi walima npogotigi an bɛ se ka samani kɛ ninnu na ne ni ge ngala ngala ngala ye mun ye ngala ye ala de bamanankan na ala walima dieu ngalama ntomi N to min a fɔra ko i janto ninnu tɛ nunnafɔli ninnu tɛ nunnafɔ ni ne ye o kɔrɔ jumɛn ye ne ni ne ani me ninnu tɛ nunnafɔ a tɛ sɛbɛn yɛrɛ ne ani je o fɛnɛ tɛ ne ni ɲe fɛnɛ tɛ o fɛnɛ tɛ nunnafɔ ne ni nge o fɛnɛ olu fɛnɛ tɛ nunnafɔ ayiwa ɛɛ ne bɛ fɛ ka pronom personnel fɔ bamanankan na fɔcogo fila b'a la n'a y'a diya i bɛ se k'a fɔ ne walima ne ni e o ye ne ye walima i b'a fɔ ne dɔrɔn o pronom personnel ye jumɛn ye faransɛ la o ye je de ye nka n'i bɛ ne sɛbɛn i tɛ apostrophe k'a la i tɛ nin k'a la bawo mɔgɔ caman b'a fɔ mɔgɔ caman b'a k'a la o man kan k'a la dɔw b'a fɔ ko mon ami dɔw b'a fɔ ko tan n teri nin t'a sɛbɛnko ɲuman ye bawo apostrophe t'a la awɔ a kan ka sɛbɛn tan dɛ n teri misali wɛrɛ filɛ nin ye n taara kalanyɔrɔ la walima n tagara kalanyɔrɔ la ne o de ye je ye taara suis parti je suis parti n taara min kalanyɔrɔ la je suis parti où à l'école. Ne apostrophe t'a la walima ne e o ye pronom personnel ye walima adjectif possessif o kɔrɔ ye jumɛn ye ne walima ne ni e t'a la walima ne ni e b'a la a bɛ se ka kɛ je ye a bɛ se ka kɛ mon ye ma ye walima mes ye tubabukan na mɔgɔw ma mɛn olu ye ye misali filɛ nin ye ne den mɔnɔnfan ne muso ne muso ma ma faamu ne denw ne denw mes enfants ayiwa bi ta kun ye nin ye aw ni ce aw ka lamɛnni la ani faamuyali la ni ni walanda in diyara i ye i bɛ a a cari i b'a cari k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ kun k'a aimer k'a partager aw ni ce aw k'an bɛn aliyu don yala e bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn bamanankan na wa n'e bɛ se k'a sɛbɛn a sɛbɛn commentaire jukɔrɔ